Bitɔn salen a denkɛ n'o ye njɛkɔrɔ ye o sigira a nɔ la nka o njɛkɔrɔ ale tun ka farin a tun ka farin a bɛ se ko la a jamalen o denkɔrɔ a ye dɛnɛn jɔ o dɛnɛn sikasokaw b'a fɔ ma ko tata fɔlɔ masaw tun b'a jɔ ka dugu lakoori yaasa ni kɛlɛ bɛna bin dugu a ka se ka kɛlɛ kunbɛn o jɔli la a ko k'a ka saraka bɛ bɛn jɔnkɛ bi wɔɔrɔ ani jɔnmuso bi wolonfila a y'o de saraka yaasa ka se ka segu tata jɔ n'u b'a fɔ a ma ko segu dɛnɛn a y'o de jɔ i bɛ nin mɛn segu tariku caman na u b'a fɔ ko segu dɛnɛn a sababu bɔra ale de la ale ye san fila kɛ o kɔ ale fagara a fagara jɔn fɛ tɔnmasa tɔnmasa de y'ale faga bari ko ni nin ma faga ka nin bɔ an ɲɛmaaya la ko nin laban ma an bɛɛ faga k'an ban yan o kɔ ale dɔgɔkɛ n'o ye ali ye bitɔn tun ye ali bila ka taa tumutu diinɛ kalan na ale nalen ka na masaya kɛ o don segu ma silamɛya u y'ale fana lakiraya ale lakirayalen ale kalo damadamanin kɛ fanga la segu masabolo masantanyana min mana sigi o bɛ faga min mana sigi bɛn tɛ k'o ma o ali fana fagalen n y'o fɔ segu masabolo masantanyana segu masabolo masantanyanen nka tɔn ɲɛmɔgɔ kelen bɛ yen ale tora bitɔn ka sira kan lui il est resté fidèle o tun ye ngolo jara ye bari bitɔn ye ɲumanya de k'a ye bari bitɔn denmuso ngolo tɔn sunguru de tun ye o ye tɔn sunguru ye ni kamalennin bɛ kamalenninya la u bɛ muso ta k'a d'a ma muso in fɛn bɛɛ y'ale ye ale bɛ muso in namɔ fo ka na muso in kɔɲɔbɔ don se n'a kɔɲɔbɔ don sera i bɛ taa sɔrɔ o cɛ ma cɛya tana tiɲɛ tɔn sunguru ma musoya tana tiɲɛ tɔn kamalen fana ma tɔn kamalenya tana tiɲɛ a ma cɛya tana tiɲɛ u bɛ misi ta k'a d'a ma k'a féliciter o don tun b'an fɛ yan bamanan la o kɛlen bitɔn denmuso de tun ye ngolo ka tɔn sunguru ye a labanna bitɔn y'a di ngolo ma furu la ee tɔnmasa ale tun bɛ fɛ ka bitɔn si bɛɛ de latunu i y'a mɛn aw bɛ sigi sigi fanga la aw si bɛ yen n y'o fɔ bi ma janfa ani juguya bila farafinna farafin kɛcogo y'o ye o y'an tagabolo ye hali bi n'a sɔrɔ an bɛ ka essayer ka dɔɔnin dɔɔnin bɔ a la o n'a ɲali kɛ o kɔfɛ tɔnmasa sigilen o ma bɛn mɔgɔ caman ma bari tɔnmasa ale juguba dɔ tun bɛ yen u b'a fɔ o ma ko kanuba ɲuman o kanuba ɲuman ale tun ye bitɔn ka kɛlɛkuntigi de ye l'équivalent du ministre de la défense chef de guerre ale tun y'o de ye o kanuba ɲuman o n'o fɔra ɲɔgɔn kɔ ale ye tɔnmasa faga k'i sigi o nɔ la ale sigilen o nɔ la ale fana ye san kelen ni dɔɔnin kɛ masaya la o san kelen ni dɔɔnin kɔfɛ kanuma ɲuman binna kɛlɛda dɔ la ale binnen kɛlɛda la ale denkɛ o sigira ale nɔ la n'o ye danzɔn ye o danzɔn fana sigira nka ale fana juguba dɔ tun bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko kabajugu o n'ale tun tɛ bɛn u ka hakilinaw tun tɛ kelen ye fo don dɔ la ale nana ka kɛlɛ bin danzɔn kan k'a ka kɛlɛcɛ ba saba minɛ ka taa n'o bɛɛ k'o bɛɛ kɛ jɔn ye ee danzɔn ale sacogo ma dɔn segu tariku bɔla si tɛ boli ale sacogo kan ale tanyane kabajugu o nana masaya la o kabajugu nalen masaya la o fana sacogo ma dɔn bari u y'o fɔ ko segu ni janfa don u bɛ janfa don o ma k'o lakiraya o taalen segu tɔn ɲɛmɔgɔw bɛ ka ban ban ban fo ka na se tɔn ɲɛmɔgɔ fila ma n'o ye ngolo jara n'o bɛna kɛ la dynastie des jara ale u bɛna bɔ ale la ani nakɔrɔba zangɛ olu fila karila ɲɔgɔn na olu karilen ɲɔgɔn na u ye san fila kɛ kɛlɛ la o san fila kɔnɔna la ngolo nana se sɔrɔ a kan k'a ka masaya an'a ka dawula k'o sigi segu nka segu tɔn kɛlɛkɛcɛw olu y'u sigi ko ngolo ye nalen bi ma juguya bila sen na n y'o fɔ ko ngolo bɔra ɲɔla ko seguka tɛ ko segu kalifaya tɛ se ka kalifa a ma ngolo sigira ten ngolo o y'a sɔrɔ den b'a bolo a denkɛ dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko nci nci ye bitɔn denmuso de ye den ye o kama n'u bɛ nci majamu u b'a fɔ ko an t'a faama an ta